ife anụmanụ nwanne anyị nwoke jụrụ m ebe a ka ị ga-eji wee marụ na ka ị ga-eji wee marụ na onye kwuo okwu amarụ ka uche la ma obenye- ma obere nwa ma okenye kwuru anụ okwu ị marụ ka uche onye ahụ la o nwere obere nwa nwere uche okenye nwekwenụ okenye nwere uche obere nwa na ya na anụmanụ narụ n'iyi bịara iwere ife a as an excuse ka ọ gwazie m na na na nwaanyị ji wee sị ụmụ nwoke be anyị anụ na nwaanyị obodo mụba nwa mama ama oge onye oge oge mmadụ mama ama oge ndụ mmadụ na-end mama mama onye na-asị ya na-asị fa cheru mgbe fa narụ naijiria what if na onye ahụ echeruzi mgbe ọ narụ naijiria onye ahụ nwụzikwanụ kee ife ya emezi onye ahụ nwụzikwanụ m sị onye isi nsị isi nsị na m asụpọtụrọ anụmanụ nwoke be anyị n'obodo amụba nwa what if onye ahụ nwụzikwa before ọ naba naijiria at least ka ọ fụgodo nwa ya anya fụgodo nwa ọ mụpụta n'ụwa anya nekwa ife ewu ofịa na-akọyeri anụmanụ ọkwa m gwa na onye kwuo okwu a ma ka uche ya ra so because na ị ya anwụ ọsịsọ gị na chi na-ekwukwa nke ọ ife i kwuru ọ bụrọ m nwa na-agwa ka ọ ghara ịdị ka ya sị na nna na nna na nna dis na nna ab- abụghị ọnụ because na for the fact na ị marụ na ị ya anwụ ọsịsọ because of that ị na-anwụ- ya ananwụzi ihe echere mgbe ị nara be anyị no ijezie jezie

na oge adịrọzi na side ị jezie mụọ anaba ya alụ because na isi adịrọ gị mma n'ofu side na ọ bụrụ onye ọzọ ndị dis ndị m na-ekwu ndị m na-ekwu odo nwekwa onye m sị ya mụrụ anaba ya ọnụ nwa mụrụ anaba ya ka m ji eme vi- eme ife onyonyo ka ndị ya bata obodo a mara ka fa ya esi ma lefa left and right fa so gị nwa jee mụba anaba ya onwere eji because ị sịgo na ịchọwa gị na ị ya anwụ n'oge ọ ife nkọwa anyị na- na- na-emean ọkwa maka ife onyonyo m me maka ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke jee mebe eh, oh, who are you ibi who ibi who are you you know you don't know me you know who i be you know who i be oh you don't know me i go show you who i be i go show you who i be today ọkwa ị fụ today m ma agwa gị onye m bụ gwa gị na m bụ dike ịghọtago o wee kwara aka kwa nwoke mmadụ pịa isi n'anị isi kụwa efere isi eyere oye ọbara si na ntị na-enusisi si n'imi na-enusisi si n'ọnụ na-enusisi o wee bụ ka onye ọfụ si wee jebe mmụọ so o wee bụzialụ na onye na-akọyeli ife a na dm maalụ fọ ọfụma wee sị mma flọ because na nke ọzọ dị late 40 either late 40 or early 50 the other one the the middle the, that one the other one the early 50 the other one the late 40 somewhere there so wee sị m what if ọ bụzie na ndị anụnwa je nụrụ nwaanyị obodo ọ na ọ bụrụ na ndị a nụrụ nwaanyị obodo mụba nwa at least na fa nke na fọk na ọ ka-afụ nwa ya anya before wee nwụrụ ife a ọ nwụrụ so aghọtara m ebe akụkọ ị na-eje o so gị na onye anụnwa nwụọ nke anụnwa nwụọ unu gị na ya kwukọrịta na unu ya anwụ n'oge ekwa so nke anụnwa wee bụzialụ na ọ mụrụ bala nwa because ndị a mụrụ nwa betfetegokwa aka n'obodo a fa mụlọ na be anyị fa mụlụ n'obodo obodo mbeke yes fa mụlụ ama m fa na-akwakọta mgbe fa ji wee na nke onye igbo nọ 50 something at least middle 50 ọ mụbelọ na-asakagharị ọ na-enye ọ na-enye sị ọ na-eke sim card mahala sim card mahala ọ nụlọ ọ chọkwarọ ịna naijiria kịta ọ kwa ọ nawanị ya by force because ọ ya agba n'ọsọ nụ. yes ọ ya agba n'ọsọ ọ chụ ọsọ ọ chụ ya ebunazi na ya ụnọ ọ nazi ya by fire by force so nke onye ofe dịka ọ nụlọ dịka ọ mụlọ

de- na-alụ gị lị ka i si wee chie ya ya si otu a dịrị gị ka i si wee chie ya si otu a dịrị gị but mụnwa okwu m ka na-ekwu na-ekwusi ike sị na anabayarụ ka ị put a stop to anabayarụ unu put a stop to anabayarụ amarọ ka gị nwa si wee chi ime nke gị i chi ime nke gị because na ị chọrọ ịnwụ n'oge na-akpa gị n'isi gị na-alụ gị lị na ọ bụrọ na-alụ m so otu ọbụla i si wee ghọta ya ya si otu a dịrị gị otu ọbụla i si wee wishiri onwe gị so be it ewu ọfịa